a ka ne ni aw bɛɛ kisi k'an tanga ka bɔ setana tɔɔrɔ ma setana min ni ale gɛnna ka bɔ ala ka hinɛ na ka sababu kɛ yɛrɛ bonya ni hasidiya ye
o kɔfɛ an bɛ baara in daminɛ ni alahu subahanahu wa ta'ala tɔgɔ barikama ye ala min y'a daminɛ n'o ala kelen de b'a laban ala min ye faamaw ka faama ye mm. ala min ye masa jalakibali ye ala min ka se bɛ dugu su ko ka dugu jɛ ala min ka se ka bon ni mako jɔra sini witɛri la fo i bɛ ala minɛ ka o ala in de kɔnɔ i ka perezidanya tɛ se k'a to sini witɛri ka se ka sɔrɔ ala ta ma se i ka marifa tɛ se k'a to
sini witɛri ka se ka sɔrɔ ala yɛrɛ ta ma se i ka dɔnni mana bonya cogo o cogo o tɛ se k'a to fiyewu sini witɛri ka se ka sɔrɔ ala ta ma se hmm, a dɔnnibaaw a chinois n'a américain ani a savanbaw olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o ka dɔnni bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan n'o ka se o bɛɛ b'i sigi de ka ala ka sini witɛri de kɔnɔ fo o de ka se tant que n'o ma se abada se foyi tɛ maa si ye ko i bɛ se k'o kɛ ala min ka se y'o ye an b'a daminɛ n'o ala in tɔgɔ ye hmm. ka tila ka sɔli danfɛn lasɔn hɛrɛma kan n'o ye muhamadu amini ye an bɛ sɔli kira laban in kan an bɛ sɔli tihamiyu kan an bɛ sɔli zamzamiyu kan an bɛ sɔli ka'idil gurril muhajalina kan an bɛ sɔli kira kan kira min ni n k'i ɲininka ni ale kan sɔli ye jurumuw bi yafa kira min ni ale sɔli de ye mako kɛmɛ o bi ɲɛ adamaden ye kelen bi saba bɛ k'i ye duniya na yan bi wolonfila tɔ bɛ k'i ye lahara o kira in ka sɔli ka di kojugu mais o kira in ko mm. salalahu alayhi wa alihi wa sallam a ko n'i ye sɔli kɛ ale kira muhamadu kan ko i ma sɔli kɛ ale somɔgɔw kan mm. ko i ka sɔli kɔtigɛra sɔli ma dafa n'i sɔlila n'i ko alahuma sɔli ala seyidina muhammed fo i k'a fara kan wa ala ali seyidina muhammed wa salim mais n'i ko alahuma sɔli ala seyidina muhammed wa salim ka dan yen e ma sɔli kɛ kira kan mm. i ka sɔli kɛ kira kan i m'a k'a somɔgɔw kan i ka sɔli kɔtigɛra o kɔfɛ kira muhamadu ko mm. a ko mɔgɔ de ye bakilu ye mɔgɔ de ye tɛgɛ gɛlɛn ye ale kira muhamadu tɔgɔ fɔra min ɲana o ma sɔli k'a tigi kan o ma sɔli mm. k'ale kan ale kira muhamadu tɔgɔ mana fɔ yɔrɔ min na i ka sɔli k'a kan n'o kira in de ye lawlahu lam takhruju dunya min al-adam naam wala wala kira in kun tɛ mm wallahi diɲɛ kun tɛ bɔ ntanya la fiyewu siga t'o rɔ karamɔgɔ ni kira ni kira muhamadu kan sɔli de ye naam an sigilen bɛ kun min na ni o kɛra mm kosɛbɛ o don o ye mun ye mm kuma min na ni Alahu subahanahu wa taala ye an fa Adama numan galaka dilan numan galaka kelen k'o bɔ k'o kɛ a furumuso ye n'o ye Hawawu ye a ko a bɛ maga a la hmm. a ko mɛlɛkɛw Ala ye mɛlɛkɛw ci ka na fɔ a ye ko Ala kana ci a kana maga a la ka furu nafolo di fɔlɔ a ye ɲininkali kɛ ko furu nafolo ye mun ye k'o de ye wari don tɛ yan hmm. sanu tɛ yan n bɛ mun di a ko a ka sɔli kɛ kira n'a somɔgɔw kan donc kira muhamadu n'a somɔgɔw kan sɔli o de kɛra ka an ba hawawu furusiri kɛ

ale n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli nabi ɲuman kan n'o ye kira ye wa a b'a ɲini mumini bɛɛ fɛ ko bɛɛ ka sɔli o nabi ɲuman kelen fana kan ko mumini bɛɛ ka sɔli nabi ɲuman in kan donc siga t'a la fiyewu sɔli nafa ka bon o kira in don bunu muhibu tigi k'o kira in de ka hakɛ la a ko dusukun o dusukun mm. n'o ye o kira in kanu k'o tɛ jeni sabula bamananw ko ten n'i ye mɔgɔ kanu a cɛɲa dɔrɔn i tɛ se k'o de ta n'o tɛ i b'a fɛn bɛɛ ta a kumacogo n'a jogo a fɛn bɛɛ i b'a ta o kɔfɛ mm. an bɛ bɛɛ fo ni silamɛw ka ni silamɛya ka foli ye ani kelenya ka foli n'o de ye ala ka kisi mm. a n'a ka hinɛ o bɛ ne ni e kan taribiɲɛ faamu de an bɛ nabaga bɛɛ fo mm. su in na ka bɛn le kɔmɛ 27 kosɛbɛ 27 troisième mois 2021 ni ala ka diɲɛ ye an n'a ka kalanden don ni a balamacɛ don ala ka diinɛ sira kan hɛniyaya mm. doropo yan basket terrain na mais o kun sigi kun yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ sigi laɲini ti dɔ wɛrɛ ye mm. o de ye ala ye an balimamuso n'o ye ne yɛrɛ dɔgɔmuso ye hmm, ala y'a sɔn eh, furu la o kɔrɔ ye a ka furu ala ye a sɔn cɛ la alhamdulilayi o furu siriw kɛra alamisa don ko walima ye sini ye ni n ma fili hmm, donc wala Su in na u y'a ɲini an fɛ mhm. an bɛ na kurana ayaw ni hadisa kelen kelenw fɔ k'o kɛ ladilikan ye k'o don kɔɲɔmuso tulo la min ka sigiyɔrɔ de don mhm. ne ka sigiyɔrɔ kun tɛ ustaz lukuman sawadogo mhm. ale ka sigiyɔrɔ de kun don ala y'a kɛ duguta de cunna ale kan hmm. duguta cunni ale kan a ye n wele k'a ɲɛfɔ n ye ko a y'a kanu ko n bɛna a wasa donc o ra ale ka kɛnɛ de don o ra ala k'an ni sawaba bɛn ala k'an laban ɲɛ a taara duguta min na yarabi ala k'a ɲuman segin hɛrɛ la alhamdulilayi ɛɛ an bɛ bɛɛ fo dan tɛ foli min na minnu nana furuko in na ka bɔ abijan mm. an b'o fo an bɛ dugawu k'o ye an bɛ an ka tɔn perezidanw bɛɛ fo o sɔnni ka jaabi an ka wele jaabi ani an ka karamɔgɔw bɛɛ mm. an kinin n'an numan o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ ɛɛ an bɛ foli se an ka an burankɛ ma n'o ye baba yɛrɛ ye ayiwa den lamɔna yɔrɔ min siga t'o la a kɔrɔmuso bolo n'o ye haja mariyamu ye a cɛ an b'a fo an bɛ fɔlɔ ka foli kɛ cɛ yɛrɛ de la fɔlɔ parce que munna n'i y'a ye muso ka diinɛ kanu ka se nin hakɛ in na a bɛ diinɛ baara kan k'a kɛ mm. siga t'a la fiyewu a cɛ de y'a di a la o de kama a b'o kɛra n'o tɛ n'a cɛ kun y'a ɲɛ kumu a kɔrɔ walima ka sen d'a ɲɛ mm. a tɛ nin ɲɛ sɔrɔ donc o la an bi o foli se a cɛ ma parce que an tɛ mɔgɔ tanu fiyewu fo n'a sara hmm. n'a sara waati min a bɛ sɔrɔ k'a fɔ aa karisa kun ye mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ o kun o fɔ kun o tuma tɛmɛna o a bɛ tanu a ɲɛnamaya de la hmm. a bɛ dɔ fara a ka ɲuman kan a banna donc o la ale foli kɔfɛ an bɛ an balimamuso yɛrɛ fo n'o ye haja ye. mm. a ka cɛsiri la ala ka diina na tari bɛ faamu de a ka cɛsiri a bɛ min kɛra diinɛ in na mm. ani a bɛ bonya minnu kɛra a bɛɛ bɛ kɛra ala ɲɛ na o la an bɛ min fɔ a ye dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ a ka cɛsirijala ye kelen ye mm. n'a y'a sɔrɔ tan don a ka bi seegin fara a kan parce que ka sɔrɔ i baara ma daminɛ fɔlɔ ka sɔrɔ i ma sa fɔlɔ an b'a la de sabula kira muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ye diinɛ in daminɛ fo ka taa se a ka nɛnɛkili laban ma wa an b'a la de fo an nɛnɛkili laban donc tan tɛ tari bɛ faamu n'a ka cɛsirijala ye tan ye a ka bi seegin fara a kan tari bɛ faamu a ye ko yɛrɛ ɲuman ye mun ye i bɛ cɛsiri min na i ka faatu k'i to a kan lahara kunnadiya b'o de la siga t'o rɔ karamɔgɔ o la an b'a fo mm, o ka kan a ka nin cɛsiri in na naam ni den balimamuso lamɔni ye Ahɔ. fo ka taa se furu donni ma siga t'o rɔ an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'o kan bɛn kelen ma amin ala sɔn ala ka kɛ furu tututu ye amin ala sɔn cɛkɔrɔbaw ɲuman na ko ala kana kɛ furu fara furu ye Mm, ala sɔn karamɔgɔ tari bɛ faamu de y'a faamu o la an bɛ dugaw kɛ ahɔn an ka kayidu ye ko ala ka barika don furu in na ni ale sababu ye n'o ye alimul alama ye shamsu shumusi baharul huda da juja cɛ min ye jɛngɛninw tilen ka kuruninw tilen ka maa mɔgɔ minnu kun don don minnu kun kɛra dangadenw ye n'u kun kɛra dubadenw ye cɛ min y'o kɛ ala ka kɛ o kama ala ka furu in ani si bɛn ala k'a to furu bolomaw ka ɲina pewu sheikh sherif usman madan hayidara ko muso in laadi sabali furu kɔnɔ muɲu furu kɔnɔ sabali furu kɔnɔ i ka sabali furu kɔnɔ i ka furu hakɛw tanga i ka furu gasiw tanga i y'a faamu wa ni muso ba kelen bɛ yen bi ni olu kun jamannin don o cɛ kunna ni olu kɛra

o ye a diyara ye dɛ n'o Walayi. tɛ n'a ma diya n kalina Mm. e min taara furusiri kɛ ka ne Naam. ko sɔrɔ Eh, i ka ko sɔrɔ lonbaw b'i da ayiwa ala k'an Naam. kisi u ma amin ala ala k'an kisi u ma amin kira yɛrɛ la hɔrɔma kosɔn Amin. sɔli ala rasulilayi salim wala koyita naam alhamdulilayi Mm, a baara diya n ye an bɛ furu kɛnɛ kan

aw ma malakat aymanukum a ko a ye muso furu muso ganaw i y'a faamu wa minnu dagara aw ye min diyara i ye dɛ n'o tɛ i bɛ sɔn ka taa balan dɔ t'a la ko i b'a Tari min faamu de donc min dagara aw ye fila saba naani n'i y'a dɔn ko i tɛ se ka ladiri ko i ka dan kelen ma tari bɛ faamu de kuma kuma foyi tɛ o de fɔra ye ka mun kuma bɛ fan jumɛn fɛ ala ka hɛrɛw k'an ye donc o la furu ye kira ka suna de ye kira muhamadu ko man ragiba ani sunnati falesa minni hmm. ni mɔgɔ min y'a kɔ don ale kira muhamadu suna na ko i tɛ ale dɔ ye i banna furu la ko i tɛ furu kɛ ko i tɛ ale dɔ ye
ka se t'i ye hmm. Tari mhm. y'o faamu ka se t'i ye muso ka d'i ye i ko i tɛ furu kɛ fo n k'i ɲininka e ye o ye e de bɛ e, kulube kulube la mɔgɔw kunna mm. a ti ɲɛ ko i ka furu kɛ sabula kira muhamadu ko razil mawtakum uzabukum
ko su min cɛ ka jugu ka tɛmɛ su bɛɛ kan o de ye cɛgana su ye ayiwa wa a kasa ka go fana jari bɛ faamu de faamuna k'o ma fɔ i ye
k'o ye cɛgana su ye ayiwa donc cɛganaw a ye furu kɛ tari bɛ faamu de n'o tɛ yanni o bɛna dɔn ko a sara o bɛ taa sɔrɔ a kelen de bɛ bon kɔnɔ mɔgɔ si tɛ yen
c'est-à-dire witɛri bɛ se o o tɛna ɲininka o parce que a kelen de bɛ yen nɛfɛri bɛ se kuma dɔ dizɛri de bɛ se sisan a bɛ baara kɛ ni min ye olu de bɛna ɲininka ko an m'a ye u bɛ sɔn ka taa da kari ka sɔrɔ a laani bɛ yen o man ɲi. i jija i ka furu kɛ o de ɲɔgɔnna tɛ dɔ in to yen ala k'an kisi o tɔɔrɔ ma furu o de bɛ adamadenw ni baganw bɔ ɲɔgɔn
na furu o de bɛ balimaya don ɲɔgɔn na an ni mɔgɔ dɔ tɛ siya kelen ye nka furu de b'a don ɲɔgɔn na o tɛ wa a furu min bɛ kɛra nin ye tan an ni mɔsiw kɛra balima kelen ye kosɛbɛ a kɛra o tɛ wa o de kɛra ɔhɔ furu in kɛra sababu ye k'an ni mɔsiw kɛ balima ye naam an buranw don dɛ Mm, ɔ a n'i bɔra. ta ɔhɔn n'an taara yɔrɔ min n'u ko fɛn an b'a fɔ k'a ye an denmuso an dɔgɔmuso b'a kun siga t'o la an tɛ bɔgɔra yan dɛ walayi a tɛ bɔgɔ bilen ala ka nin sababu bɛɛ amin donc furu Naam. ale de bɛ balimaya don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ siga t'o la furu ka hinɛ o ni balimaya donna an ni ɲɔgɔn cɛ o balimaya juru de bɛ taa se f'a bɛ fɔ a ma ko sinji donc koba don furu ye fɛnba de ye a kan ka minɛ ni furu fana tɛ dilegeba ye furu tɛ dilegeba ye n'i sɛgɛnna i b'a bɔ k'a dule a tɛ bɔ ɔn k'a fɔ ko ɛɛ bi a nɔ a nege foyi tɛ ne na i jɔ n ka n yɛrɛ ɲini la furu t'o ye a walawala ye A faamuna donc furu ye fɛnba de ye o de la ala subhanahu wa ta'ala k'a ka kuranaba in kɔnɔ a ko wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawadda wa rahma ala ko ale ka kabako ka ca miliyɔn ye nka ale ye kabako kelen kɔni kɛ o ye a ye min dan ka bɔ adamaden cɛ la n'o ye a furumuso ye a furumuso n'a kamana gana ko mɔgɔ min b'a hakili sigi a muso don
ni cɛ kamana gana ni furucɛ kamana gana mɔgɔ min b'a hakili sigi ko muso don donc muso ani cɛ olu de ye ɲɔgɔn tala ye muso ni cɛ aw balima de bɛ ɲɔgɔn ye i ni i furula ka taa cɛ fɛ yen mm. i balimacɛ don ale fana balimamuso de b'i ye
tari a bɛ faamu hinɛ ani makari ani kanu o de kan ka ye an ni ɲɔgɔn cɛ wara ala k'an ni sababaw bɛn ala k'an laban ɲɛ Wara ni furu n'i ye muso furu i k'a dɔn baara dɔ de i y'a daminɛ min man nɔgɔ muso furu ni ka na i fɛ yen ka muso furu ka na i fɛ a fo i yɛrɛ de ka kɛ sabalibaga ye sabula a bɛna taa ni min ye ani min b'i fɛ o tɛ kelen ye i yɛrɛ de bɛna a don a la sisan nin man di ne ye nin ka di ne ye nin man di ne ye nin ka di ne ye e de bɛna taa o lakali ale ye ka taa kalan kura ye wa muso ni cɛ y'i kalan fana i janto a ka danbe la ko nin man di ale ye i fana ka sabali dan ye
donc o la a kun ka di ne ye walana telima min kun bɛ ne bolo bi o de ye wasiyato umu ibnataha inda ziwaji muso dɔ de kun bɛ yen wasiyatu umun ibnataha inda ziwaji
ko muso dɔ de ka kɛtɔ a denmuso furula kuma min na ka ban pewu a bɛna taga a y'a denmuso wele ka sigi a b'a la k'a laadi su in na o y'a ɲini de ko an bi kɔɲɔ cɛ ni kɔɲɔ muso de ladi ani kɔɲɔ kɔrɔw bɛɛ a bɛɛ kɔɲɔ cɛ kɔrɔw kɔɲɔmuso kɔrɔw a bɛɛ de bɛ ladira kana to k'a fɔ i b'a fɔ ko non k'an bɛ kɔɲɔmuso kelen dɔrɔn de ma i b'a la dɛ hali min ye san bi naani kɛ tari i bɛ n faamu naamu kela m'a fɔ i ka maa tɔgɔ fɔ dɛ
Tari i bɛ faamu de.
Faamuna. Donc wala. Ɔhɔn. muso in kɛtɔla k'a den labila ka taga parce que muso ɲuman o muso ɲuman hmm. n'i bɛ den bila ka taa furu la i kan k'i den ladi i ɲɛ b'a la munna muso b'a den ladi kɔrɔ de b'a la n'i y'a ye den bɛ taara furu la muso b'a den wele k'a sigi k'a ladi hmm. kɔrɔba de b'a la kɔrɔ min b'a la i b'o dɔn wa muso n'i ye muso ye n'i ye denmuso ye i y'a ba ye
a bɛ komi woro n'a fɛɛrɛ woro n'a ji n'i ye denmuso ye i y'a ba ye O kɔrɔ ye n'i ye denmuso ye dɔrɔn denmuso jogo bɛ cogoya min mm. a ka ca la a ka ca la o ka teli ka o fɔ a bamuso ma o de kama den bɔtɔla bamusoman bɛ den wele k'a sigi k'a sɔrɔ silamɛya tile tɛ dɛ a ko n den i jija mm. kana taa n ka danbe tiɲɛ walayi ni mankutu dɔ taara ye e la min man ɲi o bɛna fɔ ko non i t'a sɔrɔ a bamuso de tun bɛ ten e kana sigi a la fiyewu n ko depuis denmuso fitini a sigilen bɛ k'a bamuso lajɛ n'a taara ji bila a bɛ n'i ɲɔgiri k'a fɔ a cɛ ye denmuso b'a la k'a lajɛ a bɛ ji di a cɛ ma cogoya min na denmuso b'a la k'a lajɛ a b'a cɛ kumakan jaabi cogoya min denmuso b'a la k'a lajɛ c'est à dire denmuso kɛnɛba a b'a la ka fɛn de don enregistrer a ka mémoire la ba i b'a la ka min kɛ yen i jija a ka kɛ ɲuman ye dɛ n'o tɛ i denmusonin b'a la ka i ka ko bɛɛ de photocopie net n'a taara cɛla la a b'o de ta juste hmm, ka baara kɛ n'o ye
Tari i bɛ n faamu o de kama ni denmuso bɛ taa furu la mm. muso b'a wele k'a sigi k'a ladi kana t'an tɔgɔ tiɲɛ furuso la wala muso in ko cogo di fakalati mm. ayi bunayyatun a ko a denmuso ma innaki farakti al jawwa allazi minhu kharajti ila wakarin lam ta'rifihi a ko n denmuso a ko i bɔra du dɔ de kɔnɔ mm. i bɔra yɔrɔ dɔ de la ka taa yɔrɔ la i ma deli yɔrɔ min na fɔlɔ a ko n denmuso i janto nin na i bɔra yɔrɔ dɔ de la ka taa yɔrɔ la mm. i ma deli yɔrɔ min na Tari bɛ ɲɔgɔn faamu. Faamu kelen don. I ka du. Mm. I bɔra du min na. Naamu. U ka lahalaya kɛcogoya. Kosɛbɛ. Ani i bɛ taa yɔrɔ min na. Ɔnhɔn. I bɛ taa sɔrɔ kɛcogoya kelen tɛ. Walayi kelen tɛ. Un kelen tɛ dɛ. Naamu. Différence b'a la. O bɛ yen. Ahan. Han. Mɔfin tu la a fi jɔ. Ayiwa. Mɔfin tu la a fi jɔ. Kosɛbɛ. A fini ka la a fi ko pa. Han. Na a fi ko da. Mm. Ka don bɛɛ la. Un. Ɔnhɔn.

Wara. Naam. Alhamdulilayi. Wara ko a bɔra so dɔ de la. Tiɲɛ. A bɛ taa so la. Kosɛbɛ. A ma a ma a tɛ so min dɔn fiyewu. Walahi o de furu ye. Ɛ i ɲɛ b'a la furu ye kabako de ye dɛ. Han awɔ ko ba. C'est à dire Naam. mɔgɔ kan ka hinɛ muso la. Ɔhɔn. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la cɛ kan ka hinɛ muso la. Walahi cɛ ɲuman kɔni. Parce que mun na Naam. cɛ kan ka hinɛ muso la ni dalu min ye. Walawala. C'est à dire ka mɔgɔ furu a bɛ taara min fɛ yen k'a fɔ ale ni cɛ kelen de bɛna taa kɛ yen hmm. a bɛna muru de kɛ k'a kan tigɛ wa a bɛna sɔgɔ ni muru de ye wa a bɛna mun de k'a la wa mɔgɔ si t'o dɔn fɔ ala mais a yɛrɛ dara o la ko foyi tɛ ale sɔrɔ danaya bi ale la a bɛ taara tiɲɛ yɛrɛ la hinɛ kan ka k'a la hmm. cɛ fana kan k'a dɔn non danaya laban de ye nin danaya wɛrɛ tɛ nin kɔfɛ hmm,

i ni mɔgɔ dɔw de bɛna taa sigi naam i ni mɔgɔ minnu ma deli sigi la dɛ allahu akbar aa i janto o la haa haa ban i ni mɔgɔ dɔw bɛna taa sigi kosɛbɛ furu la naam i sigini Mm. du kɔnɔ kosɛbɛ teri minnu bɛna naam muso minnu bɛna Mm. minnu bɛna daga dayɛlɛ Tiɲɛ. k'a datugu Na. minnu bɛna i kɔlɔsi k'i ɲininka i ka nansɔngɔ ye joli ye walahi Hɔn, i ni olu ma deli dɛ naam minnu bɛna na i ɲininka yalima i cɛ bɛ mun de k'i ye i ni olu tɛ kelen ye dɛ i ma deli olu la dɛ kana sɔn k'i ka du kɔnɔ kɔnɔna kuma bɛɛ wɔgɔbɛ k'a di u ma sabula i n'u ma deli wa i dɔrɔkɔ yan don hmm. i ni mɔgɔ dɔw delila nin kɔni ni n ka n ka kuma fɔ a ye a b'a dogo ni n ka n ka kuma fɔ a ye a t'a dogo mm. a bɛna fɔ i k'o dɔn dɔrɔkɔ yan de mais i bɛ taara minnu fɛ yen karisa de filɛ nin ye a kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ee a bɛ n fɛ dɛ mm. i sinna k'i ka gindo bɛɛ cɛ k'a d'a ma eh. walahi don dɔ la i bɛ malo i bɛ malo i janto o la mm. jɛɲɔgɔnya i ni min bɛ jɛ i farati

i mana taa furu la i ni jɛɲɔgɔn dɔw bɛna na a nanfigi dɔw bɛ yen a sabaranitigi dɔw bɛ yen hmm. olu bɛna kɛlɛ ko kɛlɛ ko kɛlɛ ko kana e fo ee ko e bɛ bɔ dugu jumɛn na ee ko dɔrɔkɔ ee ko ne yɛrɛ faw kun sigilen bɛ dɔrɔkɔ o walayi ne yɛrɛ faw kun sigilen bɛ dɔrɔkɔ ee walayi ko n balima de b'i ye koyi hmm. a banna hali i ka layɔrɔ la o bɛ taa sigi yɔrɔ la kana sɔn i ka ladilan kan muso i cɛ ka ladilan kan kana sɔn muso wɛrɛ ka sigi a la kana sɔn o dabila kana don n'a ye fo bon kɔnɔ yan na a ye dan waranda kɔrɔ yen kana don n'a ye kana sɔn dɛ kana sɔn a bɛ sɔrɔ k'i ɲininka pɛlɛko pɛlɛko hɔn walayi ee a bɔra dɔrɔkɔ de ye ee wa kabako don koyi ka sɔrɔ ka la k'i ɲininka ɲininka ɔ o ka mun de san i ye tan fini fasɔn jumɛn de ka san ye ɔ nin fini dɔ e o ma se ka kɛ o la ne ye e ma dɔn se tun bɛ cɛ ye nin fana a ma borode ka ɲɛ dɛ n'o tɛ anw fɛ abijan ee ni ni fini sanga binna donc i fana bɛ dimi sa ka kuru ka sigi mm. ka to ka cɛ kɔnɔ sa a nana e ka ne de kɛ gawa ye ah, abijan fini ninnu i ma sɔn k'o dɔ kala ne ye e ka dɔn kɔ ah, e ka ne de kɛ gawa ye min nana e fɛ ka na k'i baro kɛ n'o ye i janto a la aa ah, i janto a la dɛ n'o tɛ sini mm. a bɛ kɛ balawu ye e m'a ye ko dɔ delila ka dɔ furu sa ɲɔgɔnna na mm. ayiwa min kɛ muso don o don cɛ bɛ na misali la cɛ bɛ nasɔngɔ di muso in ma a bɛ kɛmɛ naani bɔ k'a sɔrɔ dɔ in dɔ in ale bɛ min sɔrɔ a cɛ bolo a tɛ tɛmɛ dɔrɔmɛ bi wɔɔrɔ kan o tora barokɛ la a ko ee ko a kɛra cogo di ko e ko joli de bɛ di e ma muso kana sɔn k'i ka nansɔngɔ da fɔ diɲɛ maa si ye kan'a kɛ dɛ o kɛra yɔrɔ min ale ko e ko ne ka nansɔngɔ wa ee ko walayi ko kɛmɛ naani na ba de ee ko jaa a tɛ bɛrɛ yɛrɛ d'i ma o n'o tɛ ne ta don o don waa kelen de bɛ di yan o yɛrɛ ne yɛrɛ o yɛrɛ ka dɔgɔ yɛrɛ ka sɔrɔ dɔ wɛrɛ tɛ d'a ma dɔrɔmɛ bi wɔɔrɔ kɔ o tɛ sɔrɔ lon bɛɛ yɛrɛ
bɛɛ ɲɔgɔn faamu faamu kelen don a tor'o la a bɛ baro kɛ n'a ye a bɛ baro kɛ n'a ye ka cɛ mun ka dennin mɔnte kɛmɛ naanitiginin mɔnte fo a taara cɛ fɛ yen ko fo cɛ ka dɔ fara nasɔngɔ kan ka kɛ kɛmɛ wɔɔrɔ ye o y'a sɔrɔ dɔ in y'a yɛrɛ kɛ furukɛbaga ye a tɛ furu la dɛ a b'a fɛ ka don den ma a b'a da a b'a kɛ cogoya min
a y'a nɛgɛ Maa min y'a nɛgɛ ko ale ta tɛ bi waa kelen bɔ a fana kɛra ko fo dɔ ka fara kan a kɛra kɛlɛ ye a ni cɛ kɛ cɛ a ma gan a den dɔ in den ka taa fɔ cɛ in ye a ko ne ko a ko mun de b'i ni muso cɛ dɛ a ko ne bɛ kɛmɛ naani d'a ma nasɔngɔ ye don o don a b'i sigi ko fo ko ne ka dɔ fara kan n ko foyi tɛ yen ko ka kɛlɛ wuli n na ko fo n ka dɔ fara a kan Alahu a ko akbar. ee, a ko mɛ n'i ye muso sɔrɔ o Mm. muso min tɛ dɔ wɛrɛ minɛ tile kɔnɔ kɛmɛ fila kɔ i b'o fɛ wa Ɛɛ, a ko ko ee, ko joona kɛ ko ne b'o fɛ dɛ Alahu akbar. ayi muso muso min tɛ dɔ wɛrɛ minɛ kɛmɛ fila kɔ Naam. a ko ne b'o yɛrɛ yɛrɛ de fɛ a k'o ka nɔgɔn kojugu ayi ko n'i y'a bila n'i y'a bila ne bɛ don kɛmɛ fila ne b'o minɛ hali kɛmɛ fila yɛrɛ ma dafa don min na cɛ ne b'o minɛ dɛ ayi muso ko tan kɛ n'a ma dɔ fara nasɔngɔ kan k'ale b'a ka minɛn kɛ cɛ ko i ka minɛn kɛ a y'a ka minɛn cɛ ka taa min kɛ dɔrɔn terimuso donna furu dilanna ɲɛnama ka d'a ma a ka nasɔngɔ b'a la ka d'a ma kɛmɛ fila fila nalomanba in dani bɛ so kɔnɔ yen eh. a bɛ kasi wa a bɛ kasi gari ɲɔgɔn faamu donc muso in ko cogo di a ko wa karinun lam taalifihi a ko i bɛna taa sigi ni mɔgɔ de ye i ma deli ni mɔgɔ minnu ma hmm. i bɛna jɛɲɔgɔn sɔrɔ i n'o ma deli dɛ muso i janto o la
i ni minnu bɛ taama ɲɔgɔn fɛ o kɔlɔsi o kɔfɛ hmm. a ko fa asibahati bi miliki alayki rakiban fa kuni amatan yakun laki abdan muso in de b'a la k'a den laadi hali bi furu kɔnɔ naam a ko n den Mm. a ko bi ko i labanna sisan i bɛ mara dɔ de kɔnɔ Naam. o b'a la k'i kɔlɔsi mara min kɔnɔ Mm. kɔlɔsili b'i kan Siga t'o la. walahi Naam. k'i to i fa ka so kɔnɔ Ahɔ. k'i to i ka so Mm. kɔlɔsili ɲɛnama t'i kan o Siga t'o la karamɔgɔ. kɔlɔsili kelen de b'i kan dɔrɔn i Naam. ta i bɔra min Mm, o de b'i kan. kɔngɔ b'i la wa Naam. i b'o dun i bɛ dumuni kɛ k'i fa k'i sigi a b'o o o dama dama de Siga t'o o de la. tun b'i kan Naam. o kɔlɔsili de tun b'i kan nka ko i bɛ furuso kɔnɔ Mm. ko a dɔn k'o b'a la k'i kɔlɔsi Naam. walayi o bɛna wari dɔw bila tabali kan Siga t'o la, o b'a bila. wari in na semɛni kelen kɛ k'i kɔlɔsi k'a filɛ Mm. n'a y'a sɔrɔ i ye son ye o bɛ di son ye Naam. Ahan. ni son de b'i ye wari in bɛna bila tabali kan k'a jateminɛ mm. wari dɔw bɛna fili so kɔnɔ a ta k'a bila dɛ n'i ye wari in bila i kun dɔrɔn i dɔnna i t'a tɔ ye tugun i kɔlɔsilen don kabini i mana taga i b'a dɔn min fana y'i furu cɛkɔrɔba b'ale fana fɛ min kɛlen bɛ k'ale fana ladi ni muso bɛ taa kana mɛn n'a ye dɛ mm. ni muso bɛ ta a bila joona ni muso bɛ ta n'a mara min b'o la hakɛ tɛ yen bɛɛ n'i ta taribiɲɛ faamu de donc i bɛ taa yɔrɔ min na den ba ko ko o b'a la k'i kɔlɔsi mm. aa o juru fɛ siga t'o la ahan. wa juru fɛ o don dɛ ka kɛ fɛ hami to fɔ wa juru fɛ Mm, timina kɛ fɛ min ne wa juru fɛ naam kosɛbɛ wa tiɲɛ musu mu ɲini fi e se fi juru yɔ bɛ fan jura han ayiwa o bɛ tibila mire mire to ma jo timina jo jo jo jo sifa dan de ba mo fi dani le wa juru fɛ o ɲini fan sero cincin kɛ o bɛɛ fini di lofa han sero cincin kɛ o bɛɛ fini

eri ke usuli to afidan fan fan hame de kan na o de dere fo wuji fi bore kan ke fi teni mm. wujire me fi timina na na ke joni kontina timina ha in tona de ha bele siga tura ala ka limaniya da amin ala son ala k'an laban ɲɛ donc ko i k'a dɔn mm. ko i kɔlɔsinin don i jateminɛnin don furu kɔnɔ k'a ban pewu furuso kɔnɔ i kɔlɔsinin don kɔlɔsili bɛɛ banna yen mm. i janto i kumacogo la i janto i barokɛcogo la i janto i ka kɛcogo la sabula muso foyi tɛ furu kɛ mm. i y'a faamu wa k'a sɔrɔ kibaru dɔw ma se furuso la ayi o tɛ yen foyi t'a o bɛ kɛ yanni furu ka kɛ

a ko n den hmm. ko n'i taara furuso la i jija i ka kɛ i cɛ ye jɔnmuso ye jɔnmuso bɛ mun de kɛ hmm. jɔnmuso b'a majigi a cɛ ye jɔnmuso bɛ mun de kɛ jɔnmuso n'a cɛ ko min a b'o de kɛ hmm, jɔnmuso bɛ mun de kɛ a tɛ a matigi sɔsɔ foyi la a ko kɛ i cɛ ye ten n'o kɛra i cɛ yɛrɛ laban bɛ kɛ i ye mun ye jɔn ye na a bɛ k'a ye o bɛ kɛ dɛrɛ siga t'o la o kɛ ee i ma deli ka nin mɛn Mm, walayi muso dɔ kun bɛ yen n b'o d'i ma yanni n ka tɛmɛ na o tɛ a ma kɛ kira tile la dɛ Mm. o kɛra bamadan de ye tile de la n kɔnɔ han a ye taara n b'o tile la f'i ye yanni n ka tɛmɛ siga t'o la o da walayi Ahun. muso in b'a la ka mun kɛ muso in tora ka to ka tobili kɛ mm. tigadɛgɛna de a b'a la ka tobi ɛɛ a fɔra ko ni cɛ y'i wele i jija teliman na i bɛ cɛ jaabi cɛ b'i wele ko mm. cɛ k'i wele ko i ti na wa fiɲɛ miniti bi saba ni duuru a lanin bɛ yan a tɛ hali a tɛ lamaga yɛrɛ mm. i b'a fɔ bulldozer. Terme in faamu dɛ o tɛ muso danbe ye cɛ y'i wele yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ yanni a b'a fɔ ko a b'i tɔgɔ tɔ laban o y'a sɔrɔ i lɔra ye i ko di o kɛra yɔrɔ min a ye muso wele den bɛ kasira a ye muso wele muso ma na a ye muso wele muso ma na a dimina muso kɔrɔ a teliyara i y'a dɔn cɛ dɔw ka teli kojugu a teliyara min kɛ a sera muso ma a ko ne b'a la k'i wele i t'a la k'a laminɛ a y'a tigɛ ka cɛ muso gosi n'a ye ka muso tulo fata n'a ye pa a y'o kɛ min kɛ muso ye min kɛ i b'a dɔn hmm, muso ma kasi foyi foyi a sinna ka cɛ tigɛ minɛ ten ka to k'a bisi bisi eh. ee eh, a ko n cɛ ko yafa n ma koyi wallahi n m'a ɲɛɲini mm. ne ko y'a ɲɛɲini ko n ti n bugɔ o komi anw y'a kalan ko k'i janto cɛ ka nafolo la kira muhamadu ko ten ko an b'an janto cɛ ka nafolo la cɛ ka nafolo kana tiɲɛ mais ne de ɲɛ b'a la mm. tigadɛgɛ de b'a la ka tobi tigadɛgɛ in bɛna bɔn mais i bɛ welela min na n y'a dɔn den de b'a la ka kasi o de kama n b'a la k'i ka nafolo de dilan a kana ban ka tiɲɛ n b'a ɲini i fɛ i ka yafa n ma i ye tigɛ sɛgɛnni min kɛ ka ne bugɔ n'a ye n b'a ɲini i fɛ i ka yafa n ma ala kama eh! cɛ lɔra i bɛna fɔ ko o ye gilasi kuru de bɔn a kan nɛnɛ b'a minɛ siga t'o la cɛ lɔni tora ten

Terme in faamu dɛ ko nin tigɛ kelen ne t'o kɛ k'e bugɔ bilen parce que munna a hmm. kɛra ye jɔnmuso ye cɛ yɛrɛ kɛra ye jɔn ye hmm. walayi hali n'i ye firawuna ye hmm. ni muso ye nin k'i la ne cɛ eh, i terme in faamu n'a gɛlɛyara ko ko i bɛ suma tɔn ah, dafan t'i la o ko i bɛ kɛ
jɔnmuso ye
muso bɛ kɛ jɔn ye a bɛ hɔrɔn wolo aa muso t'a fɔ ale ye hɔrɔn ye cɛ ɲana ka tila ka hɔrɔn wolo ala musoya kɔrɔ ko sabali musoya kɔrɔ ko muɲu muso de ye sununkun ye ɲama bɛɛ ka bɔn a kan ka sabali ɲama ɲama bɛɛ ka bɔn a kan sabula a bɛna min bange karamɔgɔcɛ yɛrɛ y'o fɔ sisan a y'a fɔ ala ye bonya min kɛ muso ye a m'o kɛ cɛw ye o ayi o fɔ yɔrɔ bɛɛ eh, a walawala ye belebele a fɔlɔ ala ko kurana kɔnɔ hmm. a ko an fa adama a ko i farati ni sɛtana sera e kɔrɔ hmm. n'i ye jiriden dun fatashka e bɛna sɛgɛn nka a m'a fɔ adamu ni hawa bɛna sɛgɛn a m'o fɔ ko cɛ de bɛna sɛgɛn mm,
walayi ala ye bonya min kɛ muso ye ni muso tora o bonya kɔnɔ an bɛɛ bɛ lafiya mɛ n'aw bɔra o de kɔnɔ ko ale bɛ kulusi de don k'a cɛ mm. tansan faliw bɛ yɛlɛ a la
o ye yɔrɔ jumɛn ye
muso ala ye bonya fɔlɔ min kɛ muso ye muso kabini a denmisɛnma muso ko ka di a bangebaaw ye
o de a ka di u ye mm. yanni sɔɔni yanni sɔɔni a bɛ bɔ a bangebaaw la ko bɛ diya bɛɛ ye n'a tɛmɛna ko e ko nin ye jɔn denmuso ye mm, bɛɛ b'a kanu yanni sɔɔni o bɛ na ni woro ye k'o bɛ n'a minɛ e k'a dɔn fɛn min kama o bɛ woro di yan ne delila k'o nin fɔ e ka na don a la de munna o bɛ woro bɔ ko ɛ ko a ka woro bɔ a kɔ mɛ mun de la anw ko ka woro bɔ a kɔ i t'o kɔrɔ dɔn dɛ est ce que n'i ye woro ɲimi a ka di yan
fɛn kunamanba de o b'o kɛ muso ɲininan ye kɔrɔ de b'a la n'i ye woro ɲimi woro ka kuna o tɛ yan woro daminɛ ka kuna mɛ n'i ye ji min a kan don a ka di tama o kɔrɔ ye furu daminɛ ka kuna
o kɔrɔ ye o de kama cɛkɔrɔba ye woro kɛ furu ɲininan ye k'a yira bɛɛ la k'a yira furukɛbaga bɛɛ la o k'a dɔn ko a bɛɛ daminɛ ka kuna furu daminɛ ka kuna hmm. mɛ n'i muɲuna ka na ji min a kan ka woro ɲimi ka ji min a kan i b'a ye a bɛ diya o kɔrɔ ye n'i muɲuna furu la denw nana sɔrɔ o kɔrɔ ye a bɛ diya hmm.
mɛ n mago bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn
waati dɔ bɛna se muso yɛrɛ ko bɛ diya bɛɛ ye o tɛ yan yanni sɔɔni o bɛna ni woro ye k'o b'a kɔ n'u nana ni woro ye k'o b'a kɔ o ma labɛn kɛ k'a ban pewu wa e b'a dɔn min bɛna kɛ i b'a jateminɛ ɲɛnama n'a y'a sɔrɔ cɛ ka bon kun pɛntire tɛ a bɛ t'a pɛntire
ko perezidan bɛna na n'a y'a sɔrɔ a ka duloki kun ye kelen ye a bɛ taa a bɛ taa tayɛriw fɛ Naam. tayɛriw kɔni b'a ka wari don hali n'a bɛ juru de ta tayɛriw b'a ka wari don dɛ. ni min ko ale t'i ɲɛ n k'i Naam. ɲininka kɛmɛ kɛmɛ fini san kɔ Mm. walahi muso kama a bɛ taa waa duuru fini kan Naam. A bɛ t'a san hali waa tan ta yɛrɛ. Tari bɛ n faamu a bɛ taa tayɛri ɲɛ gan ten ko a don sera fɛn min alamisadon don cɛ a kala joona sa ayiwa jɔnni bɛ nana e fɛ yen perezidan de bɛ nana an balakaw nin ye bonyaba ye dɛ o fini in bɛ sɛbɛ sɛbɛkɔrɔ kala ne k'o dilan a b'o don c'est à dire ko perezidan de bɛ nana pour que ni perezidan yɛrɛ nana a k'a dɔn ale yɛrɛ fana tɛbaga quoi a waati hali n'a ye dingɛ ye a bɛ pan a kunna tari bɛ n faamu ko parce que labɛnw kɛlen don perezidan bɛ nana kɛ bon bɛ pɛntire ko ɲuman ni matela yɛrɛ kun tɛ yen a bɛ taa san hali ni juru de bɛ ta a bɛ taa san k'a bɛɛ dilan k'a ban pewu i b'a sɔrɔ du kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ sofenin don a don mana se ni perezidan bɔra a bɛ taara dugu la fo marifatigiw de ka ganko o tɛ wa n'o tɛ n'i ye perezidan to a kelen n kalina dɔ bɛ tɛmɛ n'a ye ka sɔrɔ ka taa sigi a pilasi la e muso ala y'i bonya dɛ hmm. muso de filɛ nin ye ka taa ka perezidansɛli la marifatigi banni t'a kɔ bɛɛ kɔntani don epi bɛɛ jɛnna n'a ye ko ale de gaɲena bɛɛ y'ale de wote o bɛ taara di mɔgɔ kelen ma maa si ma ɲɔgɔn sɔsɔ ko a ma gaɲɛ a ma gaɲɛ dɛ ale kelen bɛ de gaɲɛ na o bɛ taara n'a ye a fɛ yen walahi a bɛ kasi minnu kɛ Naam. o tɛ nisɔngoya kasi ye bɛɛ b'a faamu min don o faamu ne parce que ni ko diyara ka dama tɛmɛ o Naam. kasi nin tɛ baasi ye foyi ka se dɔɔnin donc sisan Ɔhɔn. i bɛna o ye o ye patɔrɔnya ye Naam. muso b'o patɔrɔnya kelen kɛ Mhm. nka n'a donna Mm. kalo kelen Siga t'o la. kalo fila naam san kelen Mm. a banna Bɛɛ ka ɲi ban. patɔrɔnya banna cɛ bɛ to ka munumunu ka to k'a filɛ dɔ dɔ tɛna ye wa ni min nana a ko ko kɔɲɔ don na yɛrɛ dɔ yɛrɛ kɔnɔ na ko jɔn den yɛrɛ don baara de daminɛna nin ye musow kelen bɛ nin da ka di i la i ye patɔrɔnya kɛ e fɛ yen kɔɲɔ bɛ kɛ don min na i y'o kɛ i filɛ nin ye sisan sababa. A kɔni mm, patɔrɔnya banna pewu. Mhm. a bɛna se hakɛda dɔ de la i bɛ kɔrɔya bɛna na o ni kɔrɔya nana o y'a tɔ bɛɛ tiɲɛni ye mhm. mais muso bɛ patɔrɔnya kɛ waati jumɛn de tuma min na n'a ye barika ɲini furu kɔnɔ k'a majigin cɛ ye den minnu mana sɔrɔ ka kɛ barikadenw ye walahi hali n'o ye n ji ɲininka tasabiya de san k'a d'a ma a taatɔla b'a jira bɛɛ la ko walayi n den min bɛ abijan ale de nin sama n ma o ka d'a ye ka tɛmɛ cɛ ka tasabiya kan don hali n'a ko o den tɔgɔ ka lɔ ka tile ban a bɛ lɔ ka tile ban mɛ a tɛ wele k'a fɔ cɛ ma lɔ ka lɔya hali ni i kɛlen bɛ ka nasiw bɛɛ k'a kɔnɔ kalon don o nasi in bɛ tiɲɛ min ka nasi tɛ tiɲɛ muso i den don o ka nasi tɛ tiɲɛ dɛ o ma se nasi dɔ ma o i ye sin min d'a ma n'a y'o min o yɛrɛ dama de ye nasi dɔ ye fɔlɔ sabula i ye barika min ɲini ka sin d'a ma a y'o min o barika in o de bɛ den in nɔfɛ o hɛrɛ i b'o de dun o de bɛ k'i ka wasa ye n'o tɛ nin bɛɛ sanga bɛ bɛn fo nin sanga kelen tari bɛ faamu wala a ko muso wahfazi lahu mm. i yɛrɛ tanga cɛ in ye i yɛrɛ tanga cɛ in ye dɛ mhm. kana sɔn fiyewu cɛ kɛlen kɔfɛ k'e furu ka ban e ka taa cɛ wɛrɛ ye ko o ka diya e ye ka tɛmɛ e furu cɛ kan mm. kana sɔn o ka kɛ kana o kɛ dɛ o ye ko juguba de ye ayi o yɛrɛ de ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ yɛrɛ kan o kɔfɛ a ko wa iyaka hmm. wal ghira cɛ dɔ cɛ dɔ kɛtɔ k'a denmuso ladi a denmuso abdulahi bun ja'far bun abi talibi seyidina aliyu balimacɛ hmm. seyidina aliyu balimacɛ den abudulayi a denmuso bɛ furu don min a ko n b'i ladi ko wa iyaka iyaka iyaki wal ghira fa innaha miftahu talaq Allahu akbar a ko heyi hmm. n den n b'i ma ni keleya ye Allahu akbar keleya n b'i ma ni keleya ye a dabila dɛ n'o tɛ keleya bɛ furusa de teliya a b'a teliya dɛ muso o muso bɛ keleya k'a dama tɛmɛ mm. a laban a ka furusa bɛ teliya hali ni n ɲininka dɔ nana sabara san cɛ fɛ na n'o bɛ sabara tɛrɛmɛna e bɛ taa mm. lɔ ko mun kuma caman de bɛ ne nin cɛ tile la n k'i ye o ni min kun dɔn da a tun bɛ mun kuma de la a tun bɛ ko tun bɛ sanni de kɛra kɛ mm. n'a lɔra ka kuma ni fɛn o fɛn ye o bɛɛ ye dɔ ye wa mm-hmm. n'i ma farati

yurasul bagda naam a ko n b'i ma n b'i ma siga t'o la ni jalakili caman ye i furucɛ ma alahu akbar dɔɔni i bɛ i cɛ jal- jalaki Ɔhɔn. sɔɔni foyi tɛ foyi ye i b'a jalaki hali Naam. tɛ sɔn fiyewu k'a ka kumakanw lamɛn yɛrɛ ka baara kɛ n'a ye kuma bɛɛ e de bɛ cɛ jalaki Walahi. ko a bɛ dimi dimi siga t'o la. kɔniya Naamu. ko a b'o tiɲɛ ta o kɔrɔ ye o dimi bɛ don kɔniya bɛ don a ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ diya ɲɔgɔn ye fiyewu walahi Hmm? walahi naamu nin ye ladilikan ye Ɔhɔn. cɛ b'a la ka min di a den ma siga t'o la karamɔgɔ a ko nka n den wa alayki Mm. bilkahli fa innahu uzayyinu zina Allahu akbar. a ko n b'i ma ni kalinda ye ko sabula kalinda min filɛ i cɛ ɲakɔrɔ mm. k'o ye masiriw la masiri ye
i cɛ ɲakɔrɔ mm. taribiya faamu i b'a dɔn muso min bɛ nangamaden wolo wa mm, i b'a dɔn muso min bɛ barikaden wolo wa i b'a dɔn muso min bɛ den wolo fo bɛɛ b'a fili kɔrɔte la k'a bon kɔrɔte la ka ko bɛɛ kɛ ka dɛsɛ i b'o dɔn wa a bɛ tɛmɛ n bɛn'o d'i ma sisan tiɲɛ o kana i yɛrɛ sɛgɛn nasi in na o to yen ahɔn muso ka furamugu in bila yen Na? bila yen n'i tora furamugu kɛ in na n'a sara i bɛ taa jahanama na dɛ tiɲɛ i b'a nugu bɛɛ sɔgɔ sɔgɔ A furamugu to yen n bɛna furamugu kelen d'i ma kan'a to cɛw ka nin mɛn u t'a mɛn an kɛ karamɔgɔcɛ dɔ delila ka dɔ muso dɔ delila ka taa cɛ fɛ o tuma bɛɛ n'ale n'a cɛ kɛlɛla dɔrɔn cɛ bɛ wuli k'ale bugɔ karamɔgɔcɛ k'o ka nɔgɔn a ko na ni bidɔn ye n bɛ nasi d'i ma a nana ni bidɔn ye karamɔgɔ cɛ donna bon kɔnɔ ka ji fa daga ji bɔ daga la ka bidɔn fa ɲɛnama k'a d'a ma a ko i bɛ taa n'a ye hmm. nasi don ko ni cɛ ko ni mankan donna a ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn i bɛ ji nin don i da la dɔrɔn k'a kuru i bɛ sigi n'a ye n'a ma taa kan'a bɔn dɛ a ko n k'a mɛn donc ni kɛlɛ daminɛna yɔrɔ min na dɔrɔn hmm. a bɛ ji kuru a da la a bɛ don ka sigi cɛ bɛ nɛni kɛ ka nɛni kɛ ka nɛni kɛ ka sɛgɛn ni cɛ taara a b'a bɔ a y'a kɛ fo ka bidɔnji nin bɛɛ ban kɛlɛ yɛrɛ banna o diyara kɛlɛ banna pewu a taara ko karamɔgɔ walahi i ka na walayi i ka nasi in ka ɲi n nana ko n b'i sara de ko walayi ko n ma nasi d'i ma koyi hmm. ko n ye ji de d'i ma bɛrɛ bɛ faamu a ko n'i y'a mɛn ko kɛlɛ mɔgɔ fila de bɛ kɛlɛ kɛra o n'a bɛ mankan ci la n'i y'i daje dɔrɔn Naam. e min ɲin kari man go i da funu man go i t'i daje E b'i daje. A tɛ- ah i ɲin kari man go dɛ Mhm. ayiwa n y'a fɔ de a faamuna A faamuna. ɔ maa min da ɲin kari man go a da funu man go Ahun. donc ni mankan bɛ yen i b'i daje a banna o de y'a fura ye Siga t'o la. donc n mago bɛ jumɛn de la Ahun, walawala ye.
a ye masiri min fɔ sisan Naam, kosɛbɛ.
Mhm.
eh, bamananw ko ten mm. ko jufasogo kɔni ye haramu ye mɛ n'a kan tigɛra mm-hmm. o kan ka dun o tɛ yan
n'i y'a jateminɛ mɔgɔw jɛnɛyakɛlaw mm-hmm. jɛnɛya min ye haramu ye olu ma maloya ni o kanbele ye
mɛ e min mana furu ka taa i fana bɛ maloya n'i cɛ ye a kɛra kojugu ye dɛ a ko i bɛ masiri de kɛ cɛ ɲakɔrɔ o ye mun ye i b'i labɛn i ma tobili kɛ ka ban wa
i kɛlen kɔfɛ ka tobili kɛ ka ban pewu gbabuguminɛn ninnu i b'o bɔ k'o bila kɛrɛfɛ n'i ye gbabuguminɛn ninnu bɛɛ bɔ k'a bila kɛrɛfɛ i b'i labɛn i ka fini min bɛ yen ni mm. i bɛ to ka min don i bɛ den ka min don fo i bɛ tɛmɛtɔ la fo di i b'a dɔn muso bɛ taara denkundi yɔrɔ la a facɛ de bɛ den ka a den ninnu ɲininka ko mm. nin jɔn nin jɔn ye tan a b'a fɔ ko n na tɛ wa ko an na n nana n na jumɛn i na komi o bamuso ka ca kuwa a bɛ taa bamuso bamuso balima jan dɔ de ko wa ko n na jumɛn ko n na kɛ n na yan n bamuso kɛ. k'o de ye nin k'o de ye nin fini in kalan waati jumɛn hmm. a t'a don cɛ ɲɛ na o subahanallahi i bɛ taara o fini in de jira jɔn na ɲininkali don i kanbelew la wa hmm, hmm, i k'a jira jɔn na donc sisan i ka fini min bɛ yen n'o ye waa kɔnɔntɔn fini ye i b'a dɔn o fini dɔ kɛra waa kɔnɔntɔn sisan n'o tɛ waa tan tan de kun don sisan a kɛra waa kɔnɔntɔn waa kelen bɔra a la donc a sɔngɔ nɔgɔyara donc i b'o o de labɛn ka o sɛbɛn kɔnɔ ani bazɛn dɔ bɛ yen o fana ye waa tan ye olu dɔw bɛ kɛsu jukɔrɔ tari i bɛ faamu de i b'i labɛn k'o de don k'o labɛn ka ɲɛ hmm. k'o don parafɛn min ka ɲi i ye parafɛn fana san o jira i cɛ la dɛ n'o tɛ i cɛ cɛ dɔ bɛ yen mura b'o la dɛ parfɛn dɔ bɛ yen o t'a fɛ dɛ parfɛn kasa min ka d'a ye dɛ i b'a to a yɛrɛ bɛ na n'o ye ka n'o d'i ma tari i bɛ n faamu i b'o parfɛn in de k'i i yɛrɛ la k'i labɛn ka sɔrɔ ka kale kale tigɛ i ɲɛ na fo i tulo kɔrɔ tari i bɛ n faamu ka taa n m'a fɔ i kɛnɛma dɛ i bi i b'o labɛn kɛ ka t'i sigi ni a y'a sɔrɔ a b'a fɛ i da de ka wuli a sɛbɛkɔrɔ wuli i t'i sigi a kɔrɔ i bɛ sɔrɔ ka barada de ka ɲi n'a y'a sɔrɔ te de ka d'a ye i bɛ barada de ɲini ka na sigi ni tiga fana ka d'a ye ni kɔnɔ joli t'a la i bɛ na ni tiga ye ka na i sigi c'est-à-dire dumuni kɛlen kɔfɛ ka ban parce que kuma dɔra du dɔ la i bɛ taa sɔrɔ duba dɔ bɛ jɛ ka dumuni kɛ mm, donc i sen t'o la mm. mais n'a y'a sɔrɔ cɛ kelen kɔni de bɛ dumuni kɛ i jija a k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ dumuni kɛra jɛgɛ kolo ninnu i bɛ kolo ninnu bɔ i b'o bɔ a la ka bugu ninnu bila n'a bɛ dumuni kɛra n'a tisora i bɛ ni minɔgɔya ni a ko ji i bɛ ji d'a ma a b'i min wallahi nka ni ji y'a sara i b'i toro a disi kan k'a digi digi k'a gosi gosi k'a bugɔ bugɔ dɔɔni dɔɔni k'a bugɔ bugɔ dɔɔni dɔɔni Naam. dumuni kana ban ka ko s'a ma ɔhɔn tari min a faamu faamuna ɔ a bɛ sɔrɔ ka sigi dumuni kɔni kɛlen kɔfɛ ka ban pewu siga t'o la maintenant sisan i bɛna mun kɛ Mm, a bɛna te te de sigi sisan walahi kosɛbɛ i ɲɛ b'a la cɛ caman bɛ yen u bɛ taa deux heures du matin de kɛ kɛnɛma naam ɔhɔn. o ye muso nɔ don a ye muso n kalenna e fana san i dusu ka bon kojugu walahi i dusu ka bon a tɛ kɛ tan a bɛ kɛ i de bɛ te barada de sigi naam te kosɛbɛ sigi. Mm, a tɛ taa te de min kɛnɛma wa o de taara e y'a sigi badi a segin n'i m'a sigi n'i y'a Naam. sigi n'a y'a sɔrɔ 20 heures don te barada te sigira ɔhɔn. premier naam n'a y'o min Mm,

b'a di ka ban wa? Ah. N'a ko a b'a fɔ ko jɔn de b'i kɛnɛma sisan i teriw bɛɛ donna. Han o bɛɛ laara. O bɛɛ laara. Walahi. Hmm. K'o kɛ bi k'o kɛ sini. Gɛrɛmɔgɔw na to ka ɲininkali ko cɛ ko an ka barokɛla nin ko an t'a yera dɛ. Ko karamɔgɔ cɛ in ko a taara moriw ko muso in taara moriw de fɛ ka taa furakɛ hmm. a kɔnɔ sisan ko fo ka s'a kɔrɔ. K'a dɔn fin girin don. Walahi Ala ye hakili. ani cɛminɛ plan min di muso ma walahi o ka girin ka tɛmɛ karamɔgɔ ka nasi kan bi o ka girin ka tɛmɛ karamɔgɔ ka wadudu kan cɛminɛ plan min bɛ muso fɛ a bana de n'o tɛ n'a ko a b'a kɛ hmm. a bɛna kɛ mɔgɔw ɲɛna ko walahi k'a ye nasi de k'a kɔnɔ ka foyi a ko cogo di k'a yɛrɛ masiri hmm. et puis ko a k'a janto cɛ ka sinɔgɔ waatiw la cɛ kan ka sinɔgɔ waati minnu na a k'o kɔlɔsi muso ɲuman cɛ kan ka sinɔgɔ lɛri jumɛn hmm. o fana jateminɛ cɛ bɔra baarakɛyɔrɔ la i n'a fɔ tile fɛ ɲɔgɔn na ko a bɛ n'i da hmm. a ko i k'a dɔn cɛ ka sinɔgɔ tiɲɛni filɛ nin ye ko a b'i dimi de fujunu a la a bɛ ko wɛrɛ s'a ma min tɛ nin si ye siga t'o la karamɔgɔ n'a nana ko a bɛ la waati min Mm, i jija ɔhɔn, i ka denmisɛnninw bɛɛ gɛn ka bɔ kɛnɛma walahi o ni ko- min bɛ kulekule la i b'o cɛ ka taa n'o ye kɛrɛfɛ na k'a to a bɛ sinɔgɔ a bɛ lafiya kosɛbɛ n'a lafiyara Mm, ni kɔngɔ b'a la a bɛ dumuni kɛ heure min na ka kɔrɔ ni midi don Naamu. kana to midi bɛ to ka tɛmɛ siga t'o la kan'o kɛ tari bɛ n faamu ka taa k'i dumuni mɔ fo 15 heures mm. sufɛ ka taa k'i dumuni mɔ fo 21 heures fo cɛ yɛrɛ bɛ dɛsɛ ka taa firiti san kɛnɛma mm, a kɛra baara ye amiina o amiina pɔrɔti dɔ dayɛlɛla mm. an pɔrɔti dɔ dayɛlɛla ala ka hɛrɛw k'an ɲɛ donc o la muso min bɛ barikaden wolo o de bɛ a cɛ bɛrɛbɛrɛ nin cogo la o la i denw bɛ ye bɛɛ ɲɛ mais muso min bɛ dangaden wolo i b'a dɔn wa n t'a dɔn kurusi jiginna min kurusi bɛ jigin muso min b'o wolo i b'o dɔn wa min bɛ fanɛni ni banɛni hali n'a ye balon tan ka jɛ a bɛ a bɛ banɛni kɛ i b'o dɔn wa dangaden wolobaga i b'o dɔn wa i n'i ye o ye dɔrɔn o fili a n'a kun ni a ye tobili kɛ ka ban a ka gabugu kasa hali k'a da yɛrɛ bɔrɔsi a t'o kɛ da kasa n'a sigira cɛ fɛ a bɛ sɔrɔ a ɲɔgɔnna kuma ka ca cogoya min na a bɛ taa sigi cɛ kɔrɔ ka to a da waji kunna ko ko ko n'o kɛra cɛ b'a jɛngɛ yan fɛ yen n'i y'a dɔn ne yɛrɛ man di e ye o mɔgɔ nin sigira k'i baro kɛ fo a bɛ se k'a nun yɛlɛma yan fɛ yen mais i ni ala cɛ e tɛ bɔrɔsi dɔn e tɛ k'i da bɔrɔ i da kasa de kama a b'a da jɛngɛ i y'a faamu wa i b'a sɔrɔ gbabugu kasa ninnu ani n'i donna musojugu ka bon kɔnɔ mm. i bɛ t'a sɔrɔ bon fan dɔ de fɛ denmisɛnninw ka bo bo o ni kɔrɔba de kasa de sigilen bɛ yen n'i donna fan dɔ de fɛ i bɛ t'a sɔrɔ ɲɛmɛrɛw ni fɛnkɛw tonnen bɛ du eh, mm. san duuru dumuni dɔw kunna yan fɛ bon c'est à dire o tigi ani taara min bɛ min y'i la est ce que o ye kelen ye wa. Naam. Mais min de ko mun de kɛra yɛrɛ a b'a fɔ ko k'o ye fura de ye ko a y'a bila a kaman kɔrɔ dɛ. A ma foyi bila a kaman kɔrɔ e de man ɲi. Naam. E de man ɲi.
O kama la a bɔra i kaman kɔrɔ. Naam.
Naam. Tari bɛ n faamu de. Faamuna. Donc o la. N'o kɛra ten. Tiɲɛ. Labɛnw de bɛ kɛ. Naam. i t'a sɔrɔ hali ni cɛ ko a bɛna ji d'a ma n'a nana ji d'a ma a bɛ lɔ de ka ji d'a ma mm. n'a a bɛ kelen bɔn a kan ka fɔ ka cɛ bɛ ka kelen min a bɛ ala minɛ o mm. ni cɛ bɔra du kɔnɔ ka na i tɛ ji di yan walahi cɛ dɔw de bɛ taa ji b'o yɛrɛ ka ko cɛ dɔw de bɛ taa ji b'o yɛrɛ ka bi n'i t'a kɛ walima a bɛ den de ci ko taa bɔ ka na d'a ma papiye nana de yan mm, tari bɛ n faamu de papiye tigiw ko de ko lɛri sera de yan tari bɛ n faamu nin bɛɛ bɛ kɛ donc n'o kɛra i den bɛ kɛ mun ye hmm. a bɛ kɛ dangaden ye tari bɛ n faamu wala i janto nin na musow furuso la hmm. cɛ ka danbe ni fɛn bɛɛ kɔlɔsi cɛw ma ɲinɛ dɛ hmm. n ko porte dɔ kɔrɔla ma ɲinɛ ah, tari bɛ n faamu ala ka limaniya d'a ma cɛ ka hakɛ bɛ yen cogoya min na cɔ muso ka hakɛ bɛ yen cogoya min na cɛ ta fana bɛ yen cɛ o i b'a fɛ ka barikaden wolo wa mhm. i fana ka jija ka ko diya muso la o ra i denw ka barika kɛ ayiwa mm. walahi cɛ dɔw ka jugu dɛ walahi mhm. n'a ye kɛmɛ fila di nansɔngɔ ye fo lɔgɔkun kelen fo dɔ wɛrɛ tɛ di o kɔfɛ et puis n'a nana parce que i b'a dɔn ni kɛmɛ fila kɔni dira ko lɔgɔkun kelen bɛɛ b'a dɔn dɔ wɛrɛ tɛna tobi namugu kɔ jigɛ yɛrɛ hali jigɛ tɛna sɔrɔ mais walahi a kafiricɛ de i bɛ taa sigilen sɔrɔ mm. a sigilen bɛ cɔsi la ni kɛmɛ naani dumuni a b'o de dun ka denw to namugu dun na donc olu ti hɛrɛ fɛ quoi
n ka cɛ i fana ye dansago dɛ ɛ e ma dɔn e ma foyi di n'a nana nɛnɛ dɔ la hɛn ko muso in tɛ se tobili kɛ la o o tɛ se bakɛla o tɛ se bakɛla ye ba est ce que nin fɛn minnu bɛ nafɛn san i y'o wari d'a ma wa.

Naamu, aa u b'a fɔ ko bɔsi don k'a sɔrɔ n k'i ɲininka a denw ye kalo saba kɛ o ma sogo ɲimi siga t'o la m'a ɲimi dɛ n'o ye mɔgɔ cin tetanɔsi don i bɛ sa dɛ an i bɛ sa e n ka cɛ i bɛna Naamu. i bɛna gɛlɛya dɛ Mhm. e ka e ka muso furuko ta kɛnin bɛ o de ye Siga t'o la. don si la muso t'a fɔ alihamudulilayi Walahi. e fana tɛna fɔ ala tɛ sɔn fo e fana ka fɔ alihamudulilayi han ayiwa Mhm. Aya. ni i ka muso tɛna i ka fɛntigiya dɔn naamu e ka tɛ hɛrɛ sɔrɔ fewu fo i ka fo e ka muso ka t'a dɔn fewu ko i ye hɛrɛ sɔrɔ naam mhm. walahi a fɔ ala k'a bɔ i kun siga t'o la a bɔ i kun n'i ye muso furu mm. i kɛra denbayatigi ye a to i denw ka to ka yɛlɛ k'a lɔn ko nɔn ko baba nɔ ko dɔɔnin bɛ sɔrɔ baba kun mm. aa bi don dɔ la to ka fili ka na ni fɛn dɔw ye walayi o yɛrɛ b'a dun ka panpan ka cun walayi a bi ɲuman de don i ka gɛrɛsɛgɛ la a b'i ka mm. gɛrɛsɛgɛ di yan mɛ kuma si e t'a la e bɛ taa dun kɛnɛma de i bɛ tulɔ ka bonya ko ɲuman mm. ka sɔrɔ ka sokɔnɔmɔgɔw to yen i bɛna fɔ ko e ala ka sɔrɔ i taara i b'a i b'a taara don min na e ko Naam. ni e tɛ ne bɛ sa wallahi ko ale bɛ sa walayi Ahɔn. walayi ni e yɛrɛ de tɛ i kunkolo ti den o den na n'i yɛrɛ tɛ taa fɛ han ko ale ne tɛ se ka so e bɛ a waati a moto sennɔ lu da ra Ahɔn. sɔɔni fiɲɛ a sera sɔɔni a sera Naam. sanji finna a sera sanji Mm. tigɛra a sera A sera. o waati waati mu cɛ ye muso min a bɛ fɛn o fɛn fɛ ɔn i natɔla i tɛ bɔ ayiwa n tɛ maa tɔgɔ fɔ i tɛ na ni sogo je siɲɛ sogo ye wa i bɛ furu la fɛn siɲɛ sogo ye n balimamuso i ka siɲɛ sogo dan de b'o ye n kalila i donna ka ban a banna hali tigɛ mugan ta i t'a sɔrɔ tuguni.
o ye mun furu fasɔn ye. e ye mun furu cɛ fasɔn ye eseke e yɛrɛ bɛ furu yɛrɛ valeur dɔn wa n ko furuɲɔgɔnma fila de b'a diya ɲɔgɔn fɛ n'u y'a diya ɲɔgɔn fɛ o de b'a diya o de b'a to barikadenw bɛ sɔrɔ mɛ e bɛ se ka mɔgɔ mɔgɔ walidenw furu cogo di ka taa o danni de to yen fo trois heures du matin e bɛ sɔrɔ ka kusuba kusuba ko e bɛ n'i da ko ko n'i y'a diya o la han e bi ko n'i y'a diya o la o tɛ fɛn ni min k'a deli ko i tɛ sabali ka kɛmɛ di yan an bɛ taa an bɛ jɛgɛ san wa e ko t'a di epi n'a bɔra a bɛ taa waa kelen di sunkuruw ma a b'a di mhm. a bɛ taa waa kelen di sunkuruw Siga o ye t'o la. min y'a sutura ye dɛ n'o tɛ dɔw bɛ na n'a sunkuru ye fo a sunkuru ye Han? fo a muso yɛrɛ ɲɛ na Eh, Allahu akbar. Hmm?
ni jahanamaden saraka dira i ma ko i ka taa di n'i tɛmɛna o fana kunna i tɛ maa sɔrɔ jahanamaden saraka hmm. ko i ka taa di jahanamaden ma min bɛ na n'a sunguru ye ka n'a yira a hmm. muso la ko a sunguru de ye nin taa di o ma k'o k'o kana saraka dɔ d'i ma a bɛ minɛ kafiri don a bɛ minɛ tɔɲɔnikɛla don a bɛ minɛ furawuna don a bɛ minɛ tɔɲɔni foyi t'a la ka dugumakolo sanfɛ min bɛ nin bɔ a bɛ minɛ Alahu akbar sanji bɛ ban ka na nin yɛrɛ kama a bɛ minɛ na siga t'o la a bɛ minɛ ni Ala bɛ wele ka Ala wele ka misi faga ka wɛrɛtigi faga a nɔfɛ Han. sanji tɛ na Eh. walayi Siga t'o la. minnu bɛ taa den Naam. deli Ahun. k'a laani to so kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa bon luye luye yɔrɔw la Siga t'o la. i b'a sɔrɔ tile fɛ da datugu don sufɛ da yɛlɛ don tɔrɔsi de bɛ mana yen hali kuran yɛrɛ tɛ yen olu de don manili farida manili jaba manili kaha wahidula la ilaha ilala muhamadu rasululahi
a bɛ fɛɛrɛ dasi yan bi ala k'a ni sababa bɛn ala k'a kɛ furu ye yarabi ala k'u kan bɛn kelen ma ala ka kɛ furu tutu ye alihamdulila ladilikan dɔɔni min dira mm. siga t'a la fiyewu ni baara kɛra n'a ye o ye kunnadiya ye cɛ ni muso bɛɛ la mm. an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'u kanu don ɲɔgɔn na furu ye kanu ye furu ye hinɛ ye ni hinɛ mm. ani kanu n'o bɔra furu la a kɛra baara ye ni hinɛ ni kanu bɔra furu la dɔrɔn a kɛra balawu ye donc hinɛ ani kanu ni o de kan ka sabati furu la ni ɲɔgɔn bonya ani kotoɲɔgɔntala n'o kɛra dɔrɔn alhamdulilayi i bɛ furu nafa sɔrɔ kira muhamadu ko sallallahu alaihi wasallam a ko addunya mata'un wa khairu mata'iha almar'atu salihah kira muhamadu ko a ko duniya ye damu ye a ko duniya ye damu ye siga t'o rɔ a ko a damu min ka di ka tɛmɛ a bɛɛ kan o de ye muso ɲuman ye siga t'o rɔ kira muhammadu ko a ko mastafada mu'min ba'da takwallahi azza wa jal khairu min imra'atin salihah hmm. a ko mumini ka ala ɲɛsiranya n'a ka ala dɔn kɔfɛ ko a ma foyi sɔrɔ min hɛrɛ ka bon min nafa ka bon ka tɛmɛ muso kan muso min ka tɛmɛ muso ɲuman kan mm. ni a y'a filɛ a b'a nisɔndiya kɔrɔ a bɛ a nisɔndiya cɛ kɔrɔ a b'a fari foni a cɛ kɔrɔ a b'a cɛ layɛlɛ a b'a cɛ nisɔndiya ko walahi i ye perezidan de ye i ka so kɔnɔ.
Mm. dari bɛ n faamu o la alihamudulila an bɛ fɛɛrɛ ka siya mm. ni baya layidu wɔɔrɔ ye. siga t'o rɔ arajinɛ kile. Taribiɲɔgɔn faamu faamu kelen seki serifu usumani madani hayidara hayidara a ye min dekuwiri ka bɔ kuranɛ kɔnɔ n'o ye baya layidu wɔɔrɔ ye n tɛ fila fara ala kan n tɛ sonyɛni kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den fa n tɛ namara kɛ n bolo kɔnɔ t'a kɛ n sen kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'o kɛ o de ye arijinɛ kile ye wa o de ye polisi wɔɔrɔ ye min bɛ don i ni kojugu cɛ n'i ko i bɛ jɛnɛya kɛ n'i miirila ko n ye baya kɛ i b'a to yen jɛnɛya siɲɛ kelen min bɛ san bi wolonwula alabato tiɲɛ kɔni jɛnɛya min bɛ mɔgɔ ka hɔrɔnya ban kɔni jɛnɛya min bɛ maa ka danbe tiɲɛ jɛnɛya min b'a to i denw b'o kun ma suuli o faso la o tɛ se ka kun kɔrɔta jɛnɛya min b'a to hmm. i tɛ se ka kuma fadenw cɛ la jɛnɛya min b'a to den tɛ se ka a disi gosi halalaw cɛ la jɛnɛya min b'a to ala banaw bi a sɔrɔ min ma deli ka aw mɔkɛ kɔrɔ sɔrɔ ko i ka layidu ta k'a fɔ i tɛ nin kɛ walayi ni i ye o layidu in ta o bɛ don i n'o cɛ walahi karamɔgɔ a bɛ don i n'a cɛ taribiɲɛ faamu de faamuna a layidu wɔɔrɔ kira muhamadu ka tile sallallahu alaihi wa alihi wasallam kira tun bɛ mɔgɔw wele ka na nin ma

a ko muhamadu ko ni mumini musow nana e ma ko o tɛ fila fara ala kan o tɛ sunyani kɛ o tɛ jɛnɛya kɛ o t'u denw faga o tɛ namara kɛ u bolo kɔrɔ o t'a kɛ u sen kɔrɔ ni kira muhamadu y'o bila baara ɲuman min na a b'o kɛ muhamadu a d'u ma fiili amuru a kɛra jagoya ye i ka ala yafa ɲini o ye baada bayeatu rijal fi tafsir sawi jalalayini suyuti ha belebele alahu akbar tɛ tɛmɛ o kan Taribiyan faamu de donc ala ka limaya d'a ma ka barika don furu kɔnɔ ni mɔgɔ min b'a fɛ ka baya layidu wɔɔrɔ ta u ka wuli ka na an bɛ baya layidu wɔɔrɔ d'a ma awa ni maa tɛ yen an bɛ fatiya ta ka sira ɲini alihamdulila usitaz a kun y'an bila baara min na ni ala ka diɲɛ ye an kun bi a dante ka dugaw kɛ furu la kosɛbɛ ala ka o ɲuman don ala k'o bɛn kelen ma k'o kanu don ɲɔgɔn na fɛn o fɛn nana ani fɛn o fɛn ye bonya kɛ an bɛ bɛɛ fo ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la yarabi minnu fana ma furu sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ furucɛ ɲuman furucɛ barikama yarabi ala k'a di an n'o ma furucɛ barikama ala k'a di an n'o ma furucɛ barikama ala k'a di an n'o ma furumuso minnu fana ma furu ye cɛ minnu fana ma furu sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka furu nɔgɔya